assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh omvera ndilandireni kulikonse kumene muli pomwe ndadza ndi m'bale wanu mwa allah ndi programu ina ya mbiri programu iyi ndi programu imene timakhala tikukambirana kapena kuti tikukuwuzani mbiri ya anthu osiyanasiyana ndipo lero ndakutengerani mbiri ya munthu amene adatchulidwa mu quran

mbiri ya munthu ameneyi ndi mbiri yabwino kwambiri komanso mbiri yochititsa chidwi okondeka omvera khidr munthu ameneyi ndi munthu yemwe quran yamusimba nkhani yake komano osamutchula dzina lake kuti adali yani ndipo quran yamusimba yeyu kuti adali kapolo opanga zabwino yemwe adali ndi nzeru komanso adali ndi ilimu yobisika kapena kuti maphunziro apaderadera ilimu lghaibi pa chiarabu ndipo khidr ameneyi m'malo ambiri maka mu nkhani za chisilamu komanso ngakhale zakunja kwa chisilamu iyeyu ndithu watchulidwa kapenanso tinena kuti waganiziridwa ndi maudindo osiyanasiyana Ena amanena kuti ameneyi sanali munthu wamba ayi, koma anali mneneri wa Mulungu. Ena amanena kuti adali mtumiki, ena aa amati iyayi, inutu mukulakwitsa. Khidr sanali mneneri ndipo sanali mtumiki ayi, koma ameneyi adali Waliyullah kapena kuti bwenzi la Mulungu. Ena amanenanso kuti iyayi, ameneyi adali kapolo chabe ndipo ena mpakana amafikana ponena kuti adali mngelo yemwe akuti ntchito yake ndi kuyang'anira nyanja komatu inu ingotini phee pakuti ife mprogramu ino ya mbiri tikulongosolerani zambiri zokhudza iye ndipo mupeza choona chenicheni insha allah okondeka palinso maripoti ena amene amanena anthu ena onena kuti iyeyu adali ophunzitsa za maphunziro obisika kapena kuti ilimu lghaibi inde ilimu yobisika komanso akuti adali mthandizi wa omwe ali m'mavuto kapena mukusimidwa pa zinthu zosiyanasiyana Munthu ukasimidwa akuti iyeyo ntchito yake adali kuthandizira pa kusimidwako. Okondeka omvera, ingakhale kuti mu Qur'an sanatchulidwe ndi dzina lake, ndipo watchulidwa kudzera mwa ma Ulama'i ndi ma position ake osiyanasiyana monga mwamverera m'mwambamo. Komanotu Qur'an yolemekezeka. yanenapo za nkhani ya mkulu ameneyi mu suratu al-qahafu yomwe ndi quran 18 kuyambira ndime ya 82 ndipo mmenemo uh, kuyambira ndime ya 65 kulekeza ndime ya 82 ndipo mmenemo quran yagwiritsa ntchito mawu akuti kapolo wa mulungu yemwe adapatsidwa ilimu ndipo mu ndime zimenezi allahu tabaraka wataala wanenamo kuti adayenda limodzi ndi musa alaihi salatu wassalamu indetu musa amene inu mukumudziwa musa mtumiki wa allahu subhanahu wataala yemwe ankalankhula ndi mulungu direct akuti alkhidhir adayenda ndithu ndi mtumiki ameneyi musa alaihi salatu wassalam ndipo adafunsidwa mafunso pa zomwe musa alaihi salatu wassalam ankaziona kuti khidhir akuchita mopanda chilungamo monga zina zimene musa alaihi salatu wassalam adamufunsa khidhir ndiye kubola chombo cha eni cha nyunyuwani kapena kuti cha nyuwani chatsopano inde ndi kuchotsa thabwa chonsecho eni chombocho adawamvera anthu wachisoni ndi kuwakweza ulere mchombomo komanso musa alaihi salatu wassalam adamufunsa khidhir zakupha mwana wachichepere osalakwa pomupotokola khosi komansotu musa alaihi salatu wassalam adamufunsa khidr chomwe adayimikira khoma kapena kuti chipupa chomwe chinali m'mudzi wina wake omwe eni ake m'mudziwo sadafune kuwapangira zabwino alendo awo musa ndi khidr atafika m'mudzi umenewu adapempha chakudya kwa eni mudziwo ndipo eni mudziwo sadafune kuwapatsa chakudya alendowa choncho asadatuluke m'mudzi anapeza kuti khoma limene limapezeka mkati mwa mudzi umenemu likufuna kugwa ndiye khidir adachiyimika ndiye musa alaihi salatu wassalam zidamuyipira kuti ndi chifukwa chiyani khidir akuyimika chipupa chomwe Anthu a m'mudzi umenewu sadafune kuwapanga iwo ngati alendo kapena kuti kuwalandira ngati alendo awo. Ndiye Musa alaih salatu wassalam adamufunsa mafunso a zomwe iye Khidr wachitira zimenezi, kapena adamufunsa mafunso zomwe amachitira zimenezo, pakuti iye Musa alaih salatu wassalam ankaziona kuti mkati mwake mulibe chilungamo. okondeka omvera tisadapitirire kumva mbiri ya alkhidr bwanji tibamva za chifukwa chimene mkuluyi maulama adati iyeyo dzina lake anali khidr malingana ndi kulankhula kwa mahadisi komanso maulama osiyana siyana akutifotokozera kuti mkuluyi amati pomwe angakhale kapena kuti kuponda ngati pali udzu ouma udzuwu umasanduka wa green ndiye kamba ka zimenezi ndi chifukwa chake adangoti ndi khidr kutanthauza kuti ndi green Inetu zikanakhala nthawi zathu zino ndikanangoti adali Mr Green ndipo izi ndizosadabwitsa ayi ndimomwemonso zilili mmakwalalamu alipo anthu ena amene akumatchulidwa maina malingana ndi zintchito zawo ndipo za maina awo enieni anthutu samawadziwa ndiyetu zili chomwechonso kwa Khidir. kapena ndi chomwechonso mmene zilili kwa Al-Khidr. Anthu za dzina lake lenileni samalidziwa, amangodziwa limeneli la Al-Khidr. Ndipo pano tatiyeni tifike pa za udindo wake, kodi iyeyo adali ndani kwenikweni? Monga mwamva omvera poyamba kunena kuti anthu amapereka maganizo osiyanasiyana, ena, Mneneri, ena, Mtumiki, ena, bwenzi la Allah. Inde, ngakhalenso ena amanena kuti adali kapolo wa Allah komanso Mngelo ndi maudindo ena onse amene angamupatse Iye. Panotu ife. Tifuna tikupatsireni tsatanetsatane pa nkhani imeneyi. Chofunika ndi kusatalikirana ndi ife pa nthawi imene tikulongosola mbiri ya Al-Khidhr. Okondeka omvera, kunena zoona, ndi mmene Qur'an ikulongosolera, ndithudi zikuonetseratu kuti iye sadali aliyense mwa anthu koma adali Mtumiki wa Mulungu basi. mwachitsanzo sheikh al-shanqiti rahmatullahi alaihi iwo poyikira ndemanga pa ndime ya pa quran 18 verse 65 pomwe allah adanena kuti ndipo adampeza kapolo yemwe ndi mmodzi mwa akapolo athu amene tidampatsa chifundo chochokera kwa Ife, yemweyenso tidamuphunzitsa maphunziro ambiri kuchokera kwa Ife. Pa vesi imene Sheikh amenewa adaikira ndemanga onena kuti malingana ndi mmene ndimeyi ikulongosolera, ameneyi adali Mtumiki wa Mulungu ndithu. Ndipo adapitiriza kunena kuti chifukwa chifundo kapena kuti chisomo Chimene chidanenedwa mu ndime imeneyi chikuimira ndithu kudzodzedwa kwa utumwi. Ndipo kuzindikira komwe kumanenedwa mu ndime imeneyi zokhudza iyeyo kukuimira kuzindikira kwa chibvumbulutso. Ingakhale kuti pali zisomo zina zomwe zimadza kwa munthu posakhala munthuyo kukhala Mtumiki wa Allah, Komano chisomo chomwe chinali pa Al-Khidhr chinadza mu njira ya utumwi. Ndipo zakuti iye, Khidhr, adali Mtumiki ndipo vumbulutso limadza kwa iyeyo, izi palibe chikaiko ndipo umboni wa izi ndi ndime yomwe ikupezeka pa Qur'an 18-82 pomwe Mulungu Allah akulankhula kunena kuti, Wama fa'altuhu an amri.

ndipo ine zimenezi sindidachite mwandekha mu ndime imeneyi zikuonetseratu kuti zonse zimene amachita khidr ali pa ulendo ndi musa alaihi salatu wassalam samachita mwa yekha koma kuti amalamulidwa ndi allah zomwe zikuonetsa kuti Kulamulidwaku kunali munjira ya chibvumbulutso, chifukwa ndizosatheka chilamulo chochita chinthu kapena choletsa kudza kwa munthu pokhapokha munjira ya wahyi, inde chibvumbulutso. Maka ngati kupha mzimu osalakwa, momwe zikulongosoledwera mu Qur'an. komanso kuboola chombo ndinso kuimika chipupa cha m'mudzi momwe eni ake adakana kuwapanga ngati iwo alendo ndipo Allah watsindika kuti napa nkhani ya mchenjezo samangodza machenjezo koma amadza kudzera mu chivumbulutso monga momwe Allah wanenera pa Quran 21 vesi ya 45 imene ndi Surat Al-Anbiya Mulungu Allah walankhula pamenepo kunena kuti qul innama undhirukum bilwahyi nena iwe mtumiki muhammadi sallallahu alaihi wasallama kuti ndithudi ndikuchenjezani ndi chivumbulutso pamenepa mutha kuona okondeka omvera kuti kuchenjeza kapena kulamula sikungangopangika sikungangochitika posakhala kudzera mu chivumbulutso ndipo liwu lomwe ladza mu vesi imeneyi pambuyo pa qul lomwe ndi innama limatanthauza kuti only zimenezi zalongosoledwa bwino mu chitabu cha adwa albayan volume 4 tsamba 172 mpakana 173 ndiye zikuonetsa kuti al-khidr adali mtumiki wa mulungu ndithu komanso ngakhale al-fakhr ar-razi mu tafsiri yake adati ameneyi anali mtumiki wa mulungu allah subhanahu wa ta'ala ndipo izi ndi zomwe maulama ankhaninkhani adanena zambiri za nkhaniyi zalembedwa mwa ndondomeko mu chitabu cha Adwa al-Bayan volume 3 tsamba 326 mwina nkufuna kudziwa kuti kodi mukumveka za Musa alayhi salatu wassalam kodi adakumana ndi Khidir nanga zinali bwanji kuti akumane zinali bwanji kwenikweni kuti Khidir akumane ndi Musa Okondeka omvera, ndi nkhani yayitali kwambiri komano mwina mongoyepula tiyeni tingomva yankho lomwe titalitenge kuchokera mu hadith ya Mtumiki sallallahu alaihi wasallam yomwe ikupezeka mu Sahihain kapena kuti mu zitabu ziwiri zoonadi Sahih al-Bukhari ndi Sahih Muslim ndipo hadith imene mu Bukhari ili pa namba 3401 pamene mu Sahih Muslim ili pa namba 2380 nkhani ndiyonena kuti amene adayilandira hadithi imene nditafotokoze pano ndi ubayi bin kabi ndipo iye akulongosola motere nthawi ina musa alaihi salatu wassalam ankawalankhula ana a israeli Ndipo mmodzi wa iwo adamufunsa Musa alaihi salatu wassalam funso lonena kuti kodi ndi ndani amene adali wophunzira kwambiri mwa ana a Israel. Musa alaihi salatu wassalam poona kuti iye ndi mtumiki wa Mulungu adaganiza kuti palibenso wina koma ndiye yekha amene ali ophunzira pakati pa ana a Israel. Ndipo iye, Musa, adawatsimikizira ana a Israel kuti iyeyo ndi wophunzira ndi wodziwa kuposa wina aliyense mwa ana a Israel. Ndiye Allah subhanahu wa ta'ala adafuna kumuonetsa Musa kuti iye siwodziwa kuposa aliyense pa dziko ayi. ndipo kuti pali kapolo mwa akapolo a mulungu yemwe ali ophunzira ozindikira kuposa iye musa choncho adamulangiza musa alaihi salatu wassalam zakuti ayende ulendo ndi kukafika malo ena ake omwe atakapeze kapolo ameneyi yemwe ndi wozindikira kwambiri kuposa musa ameneyi ndipo adamuwuza kuti kapolo ameneyi ndi wodziwa amene amapezeka pamalo omwe nyanja ziwiri zalumikizana choncho apatu musa alaihi salatu wassalam adachiona chinthu cha mtengo wapatali kwambiri kuti ndi bwino akaonane naye munthu ameneyi ndipo musa alaihi salatu wassalamu adanena kuti iye ayesetsa kuti mpaka nakakumana ndi munthu ameneyi ndipo sasiya kuyenda kufikira atakafika pamalo pomwe nyanja ziwirizo zidalumikizana pomwe kapolo odziwa kwambiri amapezeka tamvani mmene allah akulankhulira mu qur'ani yolemekezeka

Kapena ndizingoyendabe zaka ndi zaka kufikira nditakumana naye amene ndikumufunayo. Imeneyi ndi vesi imene ikupezeka mu Qur'ani 18 namba 60. Imeneyi ndi Suratul Kahfu vesi 60. ndipo poyikira ndemanga pa ndime imeneyi allama asadi kapena kuti asadi rahmatullahi alaihi adanena kuti allah akutifotokozera zokhonzeka komwe musa alaihi salatu wassalamu adali nako pofuna kuti asakesake maphunziro ndipo iye musa alaihi salatu wassalam adamutsimikizira mnyamata wake kuti sasiya kuyenda ulendo umenewu kufikira atafika pa majiga a nyanja ziwiri kapena ayi ndiye kuti adzingoyendabe basi kwa zaka ndi zaka kuti muitsatire bwino nkhani imeneyi mutha kufufuza mu buku lotchedwa taisir al-karim ar-rahman tsamba 481 komano kodi akadadziwa bwanji musa alaihi salatu wassalam za pa majiga pa nyanja ziwiri zimenezi ayi ndithu wokondeka allahu subhanahu wataala adamuuza zizindikiro zomwe zikamuzindikiritse iyeyo pomwe kapolo wakeyo yemwe ali wodziwa kuposa musa akupezeka chifukwa mu hadithi ya kabu yomwe taiyepula mmwambamo muli nkhani imeneyi yomwe akuti musa alaihi salatu wassalam adati kwa mulungu mbuye wanga kodi ndingampeze bwanji ameneyo allah adati utenge pa ulendo wako nsomba ndipo uyike mu basket ndipo pomwe ikakusowere nsombayo kapolo wangayo ali pamenepo basi ndiye musa alaihi salatu wassalam adachitadi zimenezi potenga nsomba ndi kuyiyika mu basket kenako adawubutsa ulendo pamodzi ndi mnyamata wake yushwa bin nun ndipo pomwe adayenda ndi kufika pa mwala wina wake kapena kuti pa thanthwe adapuma kenako adagona tulo ndipo apa nsomba ija inatsetsereka kuchoka mu basiketi ndi kulowa mnyanja Ndipo za kulowa kwa nsomba m'madzi chotere zikupezeka pa Qur'an 18 vesi yake nkukhala ya 61. Pa ndime imeneyi Allah akutiuza kuti choncho pamene adafika pa majiga pa nyanja ziwirizo adaiwala nsomba yawo yomwe idatenga njira yake kunka m'nyanja ngati una. Musa adaiwala kufunsa mnyamata wake za nsombayo. Nayenso mnyamatayo adaiwala kumfotokozera Musa zomwe zidachitika ndi nsombayo. Ndipo palinso maripoti ena onena kuti pamwala pomwe Musa alaihi salatu wassalam ndi Yushwa adapumapo panali chitsime chomwe chinkatchedwa kuti Al-Hayati kapena kuti moyo. ndipo palibe chomwe chimati chikakhudzana ndi madzi a pa chitsime chimenechi chimakhala chakufa pokhapokha chimakhala chamoyo ndipo nsombayi akuti idakhudzidwa ndi madzi a pa chitsime chimenechi kotero idayamba kuyenda ndi kupulumuka kuchokera mu basiketi ndi kukalowa m'nyanja izi zikulongosoledwa ndi bukhari komano zokhudza nsombayi pali zonena za nkhaninkhani komabe pakuti pano mbiri yomwe ikusanthulidwa ndi mbiri ya khidhir moti pomwe tikunena za musa alaihi salatu wassalam tikungofuna kuti tione kuti zinali bwanji awiriwa atakumana ndiye Atadzuka, Musa alaihi salatu wassalam ndi Yoshua adapitiriza ulendo wawo kufikira pomwe Musa alaihi salatu wassalam adanena kwa mnyamata wake Yoshua kuti bweretsa chakudya chathu chamasana. Ndithu pa ulendo wathuwu takumana ndi zokhoma komanso zotopetsa. Mnyamata wa Musa adamuuza Musa kunena kuti, kodi mwaona pamene tidapumula paja? pathanthwe ndi pomwe ndinayiwala kuti ndikuuzeni za nsombayo ndipo palibe wandiyiwalitsa koma satana basi kuti mpakana ndisakumbukire nsombayo itu kopane- kapena kuti nsombayotu idatenga njira yake kulowa mnyanja mododometsa musa alaihi salatu wassalam adati kwa mnyamata wake ehe pamenepo ndi pomwe timafuna choncho awiriwa anabwerera mbuyo potsatira njira yawo yomweyo imene ankadutsa atafika pamalopa adapeza kapolo yemwe ndi mmodzi mwa akapolo a mulungu omwe adawakhuthulira chifundo yemwenso adamuphunzitsa maphunziro ambiri kuchokera kwa allah subhanahu wataalayo ndiye atampeza zinali bwanji omvera kuti mumve zambiri za momwe machezo awo awiriwa adayendera bwanji tidzakumanenso mchigawo china cha mbiri ya alkhidhir pomwe tidzakhale tikulongosola za zomwe anthu amatsutsana kuti kodi iye adapezeka kapena kuti adapezeka kuyamba mu nthawi ya ndani nanga kodi Khidr panopa tingati ali moyo kapena adatsikira kuli chete koma kwa lero mundilole kuti ndituluke mu studio muno insha allah tidzakumanenso mchigawo chachiwiri cha mbiri yake ya al-Khidr

ndiye bwanji tidzapezanenso mchigawo chachiwiri insha allah monga zanenedwera mu programu iyi mwakomana onse pano tikupatsaninso programu yotsatira ndipo zonsezo zimakufikani kuchokera pano pa alistiqama broadcasting center ibc kuphunzitsa mosaona nkhope